Lero tatiyeni tiphunzireko za khansa kuti kodi khansa ndi chani. Mu phunziro lina la mbuyomo tinakambako mmene thupi lathu limayendera ndipo tinalifanizira ndi ma player. Tinaphunzira kuti thupi lathu linamangidwa ndi tinjerwa ting'onoting'ono tomwe pa chizungu timatinena kuti ma cells. Njerwa zimenezi, ma cells, ndi zomwe tizizifanizira kuti ma player. Ma player amenewa ali mmatimu osiyanasiyana koma amapanga zinthu limodzi zochitira ubwino thupi lathu. Akakhala kuti mapuleya aja amapanga zofanana, amapanga timu yawo. Mwachitsanzo, impso yathu inapangidwa ndi mapuleya omwe amapanga ntchito zofanana zopangisa kuti magazi athu asefeke, kuti zoyipa zituluke ndipo magazi azikhala a clean nthawi zonse. Ngakhale mu impso muja muli ma player osiyana siyana mumati mukadula impso ija eti pena pamaoneka ngati chimachubu pena pamakhala ngati nyamanyama chifukwa chokuti muli ma player osiyana siyana a ntchito zosiyana siyana komano ma player onsewa cholinga chawo ndi chimodzi kusefa magazi nde ma player ajano amakumana pamodzi ndikupanga impso yathu chimodzimodzinso mu chiwindi mapapo kaya ubongo wathu pamapeto pa tsiku mapuleya onse a mthupi mwathu kaya a ubongo kaya a mnofu wathu amapanga zinthu zochitira ubwino thupi lathu amakambirana amapasana mauthenga osiyanasiyana kuti ifeyo tikhale athanzi ndi amoyo Komanso thupi lathu lili ndi ndondomeko yake ndithu. Ma player amenewa ali ndi moyo ndithu paokha ndipo iwo amabadwa, amakula, amabereka, amafa, momwe zinthu zina zilizonse za moyo zichitira. Ma player akamakula ndipo akakhala kuti sakugwira bwino ntchito, amayenera kupangidwa repair kapena kuti kukonzedwa kapenanso mwina amayenera kufa. Kufa kumeneku kuli ndi program yake ndithu kapena kuti ndondomeko yake. Ma player aja akakhala kuti sakukwanisa zinthu A, B, C, D amadziwa ndithu kuti nthawi yawo yakwana ndipo amafa paokha. Pachizungu timanena kuti programmed cell death. Pamene zimenezi zikuchitika, anyamata enaso anthete amakhala akupangidwa. Ife tinena kuti amatha kubereka koma chomwe chimachitika nchokuti anyamata aja amazigawa Player ndithu amatha kuzigawa, kuzidula pakati ndipo ma piece awiri onse aja amatha kukhala player wake wake ndithu. Umenewu ndi momwe timakulira kuchoka pa msinkhu waung'ono mpana kukulu. Player a mthupi mwathu amakhala akuzigawagawa, ma player a mmafupa, ma player a mnofu mwathu ndi mmenenso ifeyo timatani timakulira. Koma kubereka kumeneku kapena kudzichulukisa kumeneku kulinso ndi ndondomeko yake. player sangamangobereka kumangodzichulukisa kumangodzichulukisa ayi zimenezi zimachitika chifukwa chokuti amenewa ndi malamulo omwe amalandira kuchoka mu manual yawo kapena kuti buku la malamulo lawo mwachidule kuti ma cells kapena kuti ma player a mthupi mwathu akhale abwino azibadwa mu nthawi yake adzikula mu nthawi yake azibereka mu nthawi yakeso adzifa mu nthawi yake amayenera kumvera malamulo omwe amawatenga mu manual yawo yomwe player wina aliyense amakhala nayo. Manual imeneyi ndi DNA. DNA sindikamba kwambiri chifukwa chakuti tinafotokoza kale m'phunziro la m'mbuyomo. Mukufuna kuzimvetsetsa bwinobwino, ndiliika phunziro limeneli m'makomenti kuti muthe kumvetsetsa bwinobwino. Tsopano khansa imabwera chifukwa chakuti manual imeneyi kapena DNA ameneyi yemwe player wina aliyense wa m'thupi mwathu ali nayo, pa zifukwa zina DNA uja amatha kuwonongeka. ndi ngati muli ndi bukhu lanu la manual la malamulo ndiye kenako mwina patayikire inki kapena kuti lilowe m'madzi muzikanika kuwerenga bwinobwino kuti malamulo akuti chani tsono mapuleya omwe dna wawo waonongeka amasiya kumvera malamulo nthawi yawo ikakwana kuti afe iwo aja safayi amangopitirizabe kumangoberekanabe nkupanga zotupa kapena kuti pa chizungu ma tumors. Zotupa zija zikubwera chifukwa chokuti ma player aja akungochulukana mopanda ndondomeko. Chifukwa chokuti sakumvera malamulo ochoka mu DNA mwawo muja. Ma player aja amakhala ngati agalukira, apanga boma lawo kapena kuti timu yawo yopanda malamulo ya chisokonezo. Nthawi zambiri mthupi mwathu mukamachitika chisokonezo, Pali asilikali a m'thupi achitetezo apaderadera omwe amabwera kuzathesa zimenezo, shut it down. Asilikali ena ndi amphamvu ndi oopsa kwambiri moti iwowo dzina lawo ndi killer, ma natural killer cells omwe ali ndi kuthekera kothana ndithu ndi timaplayer togalukiragalukira timeneti. Kunena zoona, pa zinthu zambiri thupi lathu lili ndi upangiri okutha kutiteteza. Nditaika post inakenso ndinawerenga comment yoti zikanakhala choncho ndiye bwezi tonsefe titafa kalekale. Timadya zinthu zoipa, timapuma mipweya yoipa, koma sitifayi chifukwa chokuti thupi lathu limakhala likutimenyera nkhondo zosiyanasiyana koma ife sitidziwa. Tibwere ku nkhani yathu ya khansa.